mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u porofite nin fɛ k'an ka jamana ci k'an ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na an kun ye dɔɔni fɔ ye aw kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an kun y'a fɔ ye ko an ka musokɔrɔba fayina samakɛ ni ale bɛ sabalibugu fiyɛntɔ don ni a si bɛ taa se fo san bi seegin ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko a sigiɲɔgɔn dɔ ye a ka eh, du ci o fana kiri kun kan ka kɛ bi eh, an taara min bɔra a ko la an bɛn'o fana da aw tulo kan nka an b'a daminɛ ogosago la an bɛ tila ka dugawu don kɛ halisa minnu tora a la ala ka u dayɔrɔ sumaya an kun y'a fɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ bi saba ani kɛmɛ ni bi saba ni duuru de ni tora a la mɛ bi a bɛ nivo min na mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolonfila ani naani a sera fo o ma mɔgɔ minnu ni tora a la halisa an bɛ dugawu don ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma mɛ an bɛ fɛ n'a sɔrɔ ni mali tun ye jamana sugu dɔ ye ni maliyɛnw yɛrɛ tun bɛ jateminɛ sugu dɔ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen tun kan ka laɲini kɛ laɲini rfi France 24 TV5 ani media occidentaux bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen signal coupé Mali la u kana bɔ Mali la RFI kana kuma Mali la France 24 kana kana bɔ Mali la TV5 kana bɔ parce que u bɛ k'u tugu k'a dabɔ kama k'an ka kɛlɛ yɛlɛma k'a kɛ siyako kɛlɛ u bɛ k'u tugu k'a dabɔ kama kɛlɛ min bɛ an fɛ yen ataki min kɛra ka ataki yɛlɛma k'a kɛ fulaw ni kadɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye min yɛrɛ dabalibanko i b'a ye hali anw yɛrɛ ka media locaux bɛ tila ka olu suivi o sira kan k'a sɔrɔ hali u tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni tv5 ye min bɔ i b'a ye an fana ka telew b'o bɔ ni france 24 ye min bɔ i b'a ye an fana ka journaliste bɛ t'o sɛbɛn yan nɔ kan k'a sɔrɔ u t'a jateminɛ est ce que france 24 bɛ min ka min fɔ dabɔ kama don u bɛ k'u tugu na u bɛ u b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na u t'o jateminɛ olu bɛ girin dɔrɔn eh, fɛn min kɛra anw de fɛ mali la yan nɔ pourquoi un journaliste malien ko min kɛra e yɛrɛ ka jamana kan tu te permets ka taga rfi dɔ ka journaliste ka écrit ta ka n'o publier o ko kan k'a sɔrɔ o dun ka laɲini ye fɛn wɛrɛ comment est ce que rfi bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ataki min kɛra ogosago ko a bɛn'a fɔ ko dana amasago de nɔ don ko a bɛn'a fɔ ko kadɔw ka eh, kadɔ donsow de nɔ don k'a sɔrɔ ale m'u ye yen nɔ donsofini doni o t'a yira donsofini bɛ mɔgɔ caman na yɔrɔ na terroriste bɛ se k'a don tɔw bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka donsofini don ka na ataki kɛ mais dana eh, ogosago yɛrɛ n'i ye ogosago ta k'a jateminɛ aw yɛrɛ tɔgɔ in jateminɛ kadɔ tɔgɔ de don a dugutigi ye kadɔ de o fagara ataki na ataki yɛrɛ daminɛna témoignage minnu ni an y'a sɔrɔ kunnafoni minnu n'an y'a sɔrɔ ataki daminɛna ogosago dugu quartier fɔlɔ min na o quartier fɔlɔ in yɛrɛ o ye kadɔ quartier de donc u ye fagali yɛrɛ daminɛ kadɔ quartier de la ka sɔrɔ ka na se fan tɔ fɛ donc n'a sɔrɔ ni kadɔ ni fila cɛ ko kɛlɛ de tun don est ce que dugutigi tun bɛ faga est ce que kɛlɛ yɛrɛ tun bɛ daminɛ kadɔ quartier la ka sɔrɔ ka na se fan tɔ fɛ ayi donc o b'a yira an na k'a fɔ ko fulako kɛlɛ tɛ kadɔko kɛlɛ tɛ an ye kunnafoni min fana sɔrɔ o ye k'a fɔ ko ogosagu in ye ko site cantonnement dɔ tun bɛ yen nɔ dɔw ko ko a bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ dɔw ko ko ani a bɛ dugu kɛrɛfɛ mais site cantonnement dɔ tun bɛ yen nɔ mɔgɔ jumɛn tun kantɔnnen don yen nɔ a b'a kalama programme dɔ bɛ senna ko DDR c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u terrorisiw kun n'u bɔra terrorisiya la n'u y'a décider k'a fɔ k'u bɛna bɔ terrorisiya la o mɔgɔ damadɔni tun bɛ yen nɔ olu tun bɛna yɛlɛma ka na État ka bolo kan donc o mɔgɔ ninnu dɔw tun lasagalen don camp dɔ kɔnɔ yen nɔ donc attaque in kɛlen olu mɔgɔ ninnu fana u caman fagara donc an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko terroriste ninnu est ce que le fait que k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɔra terrorisiya la ka bɔ olu cɛ la an b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɔr'u cɛ la o y'u ka ennemi numéro un de n'u y'i sɔrɔ u b'i faga pour que i kana t'u ka sekɛrɛw fɔ pour que i kana t'i ka fɛn wɛrɛ fɔ est ce que mɔgɔ ninnu attaque ma dabɔ olu de kama kelen filanan ye jumɛn est ce que a ma dabɔ soit ka t'u ta sara olu la ou bien pour que mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka bɔ u nɔfɛ olu fana fari ka faga donc an bɛ se k'a fɔ est ce que nin yɔrɔ fana t'a la kelen filanan ye jumɛn est ce que a ma dabɔ fana walasa ni attaque kɛra tantôt a ka fɔ k'a fɔ ko kadɔw ni fulaw de don i n'a fɔ an yɛrɛ ka journaliste dɔw an yɛrɛ ka activiste dɔw an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ ka taga fan bɛɛ kɛ mankan ye aa fulaw bɛ ka attaquer kadɔ bɛ ka fulaw attaquer k'a sɔrɔ o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se k'an ka jamana yɛrɛ ci anw ka jateminɛ dɔrɔn est ce que ni kadɔ ni fulaw ko k'u bɛ kɛlɛ kɛ mali la siya jumɛn de bɛ yen ko siya min sen tɛ don a la o siya tɛ yen fila bɛ bɛɛ fɛ yen kadɔ bɛ bɛɛ fɛ yen fulaw yɛrɛ ni kadɔw furulen don ɲɔgɔn ma kadɔw yɛrɛ ka jamana kan u ka dialecte ka ca u ka kan ka ca pour que u ka ɲɔgɔn faamu u bɛ kuma fulakan de la donc kɛlɛ tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye ogosagu yɛrɛ kɔnɔna na kadɔw ni fulaw bɛ sigi ɲɔgɔn kan donc kɛlɛ de t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ tun bɛ yen olu tɛ fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ fɛ surtout an ka jamana yɛrɛ député Belco Bah ninnu olu yɛrɛ bɛ se ka t'u sigi cogo di k'a fɔ k'olu bɛna nin kuma in fɔ k'a fɔ k'u bɛna segin nin kuma in kan alors que n'i kɛra député ye i tɛ siya kelen ka député ye bilen i ye jamana de ka député e ye député ye circonscription min na i b'a sɔrɔ fila dɔrɔn tɛ yen kadɔ dɔrɔn tɛ yen bamanan dɔrɔn tɛ yen e ye nin bɛɛ lajɛlen ka député ye ni ko kɛra e kan k'a ta ni hakili de e de kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e man kan tɛ ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ fɛn min mɔgɔw bila ɲɔgɔn na tuguni donc an k'a dɔn k'a fɔ ko hali site in kan yen attaque in kɔfɛ combattant dɔ ka carte sɔrɔla n tɛna a siya fɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ mais combattant min ka carte sɔrɔla a tɔgɔ n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen b'a kan a bɛ mouvement min na Dana Ambassagou tɛ tɔgɔ min b'a la kadɔ tɔgɔ fana tɛ donc an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ halisa ko kadɔko tɛ filako tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ ka an bila ɲɔgɔn na diyagoya la n'an y'a daminɛ an si ka hɛrɛ t'a la n bɛ min fɔ Tabital Pulaaku ye n bɛ min fɔ Ginna Dogon ye n bɛ min fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen nin groupe ba ninnu de kan ka kɛ sababu ye ka taga site kan ka taga terrain kan ka mɔgɔw sensibiliser kadɔko ni filako ni bozoko ni bamananko k'o bɔ u hakili la n'u man kan tɛ k'a fɔ k'u b'a ko ta ka yanga k'a fɔ k'u b'a a ko kɛ ni kɛlɛ sugu dɔ ye k'a fɔ ko kadɔ bɛ ka kɛ tan fulaw bɛ ka kɛ tan n'u y'o kɛ dɔrɔn u ye tiɲɛniba de kɛ sabula n'a ko daminɛna a da man di mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fana kana daminɛ il va falloir que mɔgɔw k'o faamu donc an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ kan ka retourner bi RFI, France 24, TV5 ani fɛn contre la ani an bɛ min fɔ an ka journaliste tɔw fana ye n'a bɛ sɛbɛnni kɛ de grâce ni France 24 ye min fɔ ni TV5 ye min fɔ a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de fɛ c'est pas la peine a ko to ka sɛbɛntaw ta k'a bɛn'o sɛbɛn aw k'a bɛn'o fɔ tuguni alors que olu bɛ ka laɲini dɔ ɲini u b'a dɔn ko Fatou Bensouda CPI fana bɛna na anw fɛ yan nɔ n t'a dɔn CPI bɛna na mun ɲini yan Barkhane bɛ yan G5 Sahel bɛ yan eh, MINUSMA bɛ yan olu nana an tɔgɔ faga donc a bɛ fɛ ka CPI fana bila ka na o k'an tɔnin bɛɛ silatunu siɲɛ kelen a ka ɲi a ye to yen a ka a ye to yen nɔ c'est de grâce a ye to yen an ma se CPI ma an ma se Bensouda ma an ma se aw ma a ye to yen Maliyɛnw kana sɔn ka na a sujet filanan ye min ye n'o ye bi an ka musokɔrɔba min ye Faɲinɛ Samakɛ ni a bɛ Sabalibugu n'an tun y'a fɔ a ye ko a sigiɲɔgɔn dɔ y'a ka so ci a k'a dɔn Faɲinɛ bi kɛnɛma kalo fila ani kɔ so cilen a bɛ si kɛnɛmana de la halisa ni san nana san b'a ci kɛnɛma yen ni tile nana tile b'a sɔrɔ yen ni soso nana soso b'a sɔrɔ mais a ni min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ si a ka so kɔnɔ kiiri bɛ tribunal min fana la juge bɛ si u ka so kɔnɔ procureur bɛ si a ka so kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ si a ka so kɔnɔ mais ni musokɔrɔba in de tɔɔrɔlen don ale bɛ si kɛnɛma halisa depuis a ko daminɛna procès fɔlɔ tun kan ka kɛ le 7 u y'o reporté ka taa bila le 14 la 14 u ye débat de fond kɛ u ye délibéré ko délibération k'u bɛ jaabi bɔ bi 28 bi tuguni u tila k'a bila ka taga le 11 alors que u bɛ ka ɲinɛ min kɔ à chaque fois u b'a proroger ka dɔ fara date kan à chaque fois dɔ de bɛ fara musokɔrɔba ka tɔɔrɔ kan dɔ fara a ka peine kan sabula a bɛ ka si kɛnɛma de kelen janyani yɛrɛ kun ye jumɛn est ce que u bɛ fɛ ka mɔgɔw fari faga de wa mɔgɔw ka ɲinɛ a kɔ de wa mɔgɔw ka démobiliser de mɔgɔw ka démoraliser de walasa ka mun kɛ an t'a dɔn k'a fɔ fɛn sugu min don sinon an t'a dɔn min bɛ yen nɔ tuguni quoi n'a kɔni kun ye pour que ka mɔgɔw fari faga an fari tɛna faga don o don jama de bɛna bɔ ka taga le 11 euh, o jama fana bɛna caya ni bi jama ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ mobiliser don a ko la halisa an mobiliserlen ka to an tɛ dɔwɛrɛ kɔ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ jama taara ka taga tiɲɛ lamɛn a bɛ mun de tiɲɛ aw ye tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ a bɛ mun de tiɲɛ alors que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni musokɔrɔba ninnu tɔɲɔlen bɛ tɔɔrɔ sugu min lase jamana ma a b'a dɔn hali an bɛ sɛgɛn min yɛrɛ la ni musokɔrɔba ninnu de tɔɔrɔlen don ninnu de ɲɛji nɔ don il va falloir que jamana ɲɛmɔgɔ k'o faamu kiiritigɛlaw k'o faamu le fait que bi se kɔni bɛ aw ye aw bɛ se k'a repousser k'a repousser mais a bɛ ka musokɔrɔba dɔ de bɛ a bɛ ka si kɛnɛma san bi wolonfila ani kɔ san bi seegin yɛrɛ fiyentɔ fana don lujuratɔ don a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw bɛ ka si kɛnɛma aw bɛ ka halisa date repousser ka taa mun na alors que a ni min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ka si a ka so kɔnɔ o don bɛ ka si a so kɔnɔ yen nɔ o ba b'a bolo o bɛ ka si so kɔnɔ mais dɔ ba bɛ ka si kɛnɛma dɔ mamuso bɛ ka si kɛnɛma dɔ kɔrɔ n'a dɔgɔ bɛ ka si kɛnɛma de kɛra sa an ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ o de kɛra bi jaabi ye tribunal la k'u bɛna na jaabi bɔ tuguni kalo kura tile tan ani kelen ala k'o fana yira an na n'o fana sera an bɛ aw bɔ o fana kalama nin kunnafoniya fila de tun b'an bolo bi salamu aleykum